Simon Ekpa mere the video o mere ya na Facebook and not on YouTube which ọ sị that na ndị ndị envy and jealous I understand anara m edispute the fact that na enwere ndị nwere envy and jealous in terms of ihe anyị na-eme but I'm going to go straight to the point there are more onye ụlọ ya na-agba ọkụ anara achụ oke onye ụlọ ya na-agba ọkụ anara achụ oke there are more ways there are more more ways to to eh, to to to to run amam otu m ga-eshi kwuo ya to to just remove yourself from ashịrị or from any other thing I want us I want us to face the reality not everyone correcting Maazị Simon Ekpa recently wụ envy in as much as I know na enwe ndị na-eme nke ha na onwe ike no envy but not everyone and Mazi Simon Ekpa should understand that if that we love him and I love him so much you know if not for any other person let me use myself as an example I am one of the people who is against one of his own recent um, um, something o mere i am against it but that doesn't mean i don't love him i love him but i am a biafra and because i'm a biafra i want the progress and the progress i am standing in the progress you know so we should understand that na ihe niile awụrọ envy and jealousy no because when you start mgbe ọ na ọ bara ihe insult ị ga thunder gbagbuo gị ara gbachie gị ntị ọ nke awụ nke awụ amụ eme gị kpọ ya childish or you know which is inevitable depending on how you could be able to control yourself on how you could be able to do yourself but at the end of the day ihe niile awụrọ jealous is very very simple this enwere ndị nyere order and ndị agha nyere order si sit at home gwụrụ agwụ then according to Maazị Simon Ekpa he is doing a right thing but that right thing is coming in a, in a very wrong way

that is the reality so you cannot be outside so ị nọrọ outside ihe ọnụ ha kwutere ọkụkọ sị ọkụkọ sị ihe ọnụ na-ekwutere ma ọ dị mma ma ọ dị njọ n'ihe mere eji egburu isi ya so mgbe aha ha felụrụ iratify things with themselves you know mgbe aha ha felụrụ iratify things with themselves according to Maazị Simon Ekpa ọ sị that na ha sị ya hand over platform ya ịghọtago na ha sị ya hand and which I, I keep saying this. You know, we need God intervention. Mụ na gị, a lot of us anyị na-enweghị platform. Um, a lot of us anyị na-enweghị platform ka achọ Biafra karịa ndị nọ n'isi and many of you will not understand it. A lot of people nọ n'isi anaghị enwe ha enwero common sense and ha enwero conscience and I keep saying and I am seeing all these things you know and all that is why some of us anyị na-enweghị platform or some of you na-awatch awatch mgbe ụfọdụ is good for you to comment make sure na i dere how you feel drop it there one of them will read it these people lack common sense I don't know if I will call it common sense or na ha lakịrị common sense or na ha lakịrị integrity or na ha lakịrị love n'ime ha I don't know I don't know I don't know I, you know this is very very simple you know because ọ wụrụ na ihe a ihe ndị a na-emezi ọfụma ihe a na-emezi ọfụma dị very very very simple very very simple mgbe ahụ emere ihe a ah okay aga m ahandle over um aga m ahandle over my platform no eh, but we can still do you know atry ya dialogue ihe a na-eme wụ ka epushuo the struggle ka epushuo the struggle forward ọ ihe a na-eme anaghị eme eh, eh, you know ihe ihe a na-eme enweghị onye mm, enweghị onye ji ihe ama m ụfọdụ na-enweta ego I understand but in as much as ụfọdụ na-enweta ego many of us anyị na-eme ihe a with our heart and with our our heart earn money somebody say why are you afraid of Simon am I afraid of, I can never be afraid of somebody but I respect him on what he's doing I like his good, good work but um, a lot of you take kwara advantage a lot of you a lot of you take advantage na na-apịa ya you know ụnụ mara onye kwụrụ ọtọ ebutuo ya sọ mụwa eze ga-akwụ ọtọ mana isi mana ọwụrụgo tradition you know ọwụrụgo tradition but m nọrọ ebe a nyere gị aka ka anyị butuo Simon Ekpa ana m ebutuo ana m ebutu ihe m believuru on so anyị anaghị eme ọwụrụ like that what we are trying to do is to, at the end of the day love will lead you know all that thing ị hụrụ unu na-eme onye bụrụ onye kwụrụ ọtọ ebutuo ya ihe o jiri wụrụ ihe anyị jiri nwee the only only DOS now ọkwa unu ahụna ya na ihe a disadvantage and advantage any day ndị DOS nara ego anyị ga-echerekwe Nnamdi Kanu pụta that is reality because other group unu egbuona ha unu egbugo ha ịghọtago so ọkwanụ ihe mere na anyị ji asị na hapụrụnụ ka anyị managewenụ DOS bikonụ unu agbala ha mgba because na Biafra dị m important nwanne leenụ m mkparị niile ndị mmadụ na-akparị m ya ịghọtago so unu pụtazie bịa butuo the only nke anyị nọ n'akụkụ ọ dịghị okay now so ka aghọta ya ala aka so onye kwụrụ ọtọ ebutuo ya sọ mụwa eze ga-akwụ ọtọ so na aga nke anyị ka nwere enwe anyị werenụ ya hapụnụ ya bikonụ ọ igwe ka ọ wụ ama m na unu hụtụrụ igwe gbaju igwe igwe na-anya jiri nya jiri anya ji a na-eji nwayọọ ịchaka m ịchakara m ịchakara m ịchakara m ịchakara ịchakara so biko ka anyị pushiwenụ ya biko unu agba unu aka agbana ha mgba ịghọtago so in as much as anyị nwere onye kwụrụ ọtọ ebutuo ya sọ mụwa eze ga-akwụ ọtọ ọ ya nwa the same process ahụ you know so all that thing mere ị watchịa mgbe a chọrọ ịnapụ maazị Simon Ekpa platform ya ihe e ji chọọ ịnapụ ya dị very very simple so that any day o misbehavuru ebe ọ na-ebroadcast ọ pụta ka ọ gaa another place ọ gaghị enwe platform ya dịka nobody that is the reason ịghọtago enweghị ihe ọzọ deep behind those things and all of you all of you na-epromote ya all of you lovuru ya ọ dị dị ya ka anyị nọ n'ugbu a ihe a disadvantage ya na ị soro kwada this remaining people anyị nwere ọ gwụna e, biafra ị na-ekwu eche chefuo ya my brother and sister anyị ga-echegidekwe Nnamdi Kanu pụta ọkwa nna Nnamdi Kanu narakwa bribe zuru anyị niile zuru ike O ye Israel to your tent because ihe ọbụla ị na-eme nwere ụgwọ ọrụ ana m abịa ọsọ ọsọ ụgwọ ọrụ m dị m n'aka so ihe mụwa nwekwere n'ime ọ bụrụ na m sị awụ m onye igbo na awụ m onye biafra ya ka m na-emekwana ugbu a ịghọtago so what we are doing is we are pushing ihe a nke anyị ka nwere enwe ịghọtago but I know some of you used the opportunity na-ediscredit Simon Ekpa ọ ihe mụwa ji ekwukwe ya sị ya anyị nwa na-eme ihe a enweghị hatred anyị nwere for anybody we are promoting onye ọbụla ọsọ ọrụ ọ dapụtakwa ihe a ga-alụ ọgụ echi anyị ga-apụtakwa ebe a na-alụ but ka anyị kwụrụgodu na nke a ka wụ eziokwu and ụnụ wọchịa mọnde gara aga mọnde gara aga ebe niile dị pịa ọba anyị no casualty nothing nothing because onye ọbụla raised voice what Simon Ekpa was doing is good ọ dịkwa gị udo na ọ na-asị let's support them no sit at home yes but at the end of the day ọ na-aga against the law ndị DOS nyere anyị so kee ihe unu chọrọ anyị mee we cannot support that no so ọ ihe mere anyị ji kwụrụkwa with the DOS because ọ nke a ka anyị ka nwere but Simon Ekpa is doing a good job he's, he's listening to some of you and ọ na-efolo some of you with a passion and the love you know and ọ love ahụ ọ na-efolo with some of you ka unu ka ga-eji ụfọdụ unu ka ga-eji tipịa ya ụfọdụ unu ga-etipịa ya and hopefully he will you know eh, I just pray na ụfọdụ na ya n'akụkụ ga na-agwa ya eziokwu because system a nọrọ ga anọrọ ọ bụrụ ma ntipịa any mistake ọ na o mere unu ga-etipịa ya that is reality you know because ụfọdụ unu ahụghị ya asabụ eh, you know

o mere process which ọ bụrụ na ọ gụwa kwụnụ mara ihe ihe kwesịrị ime dialogue oh, eh, Simon eh, nwanne m eh, DOS na anyị nwebukwere ihe anyị enwe lee law anyị nọ here ịghọtago lee law anyị nwere here but i nwego a good platform ọ dị mma ka ị push message a okay ngwa lee otu anyị ga-esi mee ya ngwa ka anyị were lawyer zigara Nnamdi Kanu ozi ka anyị cheregodi mara ihe o mere nwere information ọ ga-enye anyị before one month okwu niile achịkọta ya ọnụ Simon move forward ị hụgo na ị ka ndị achọ Biafra ị ka ha need Biafra but some of them ị mara some of them nọ na salary but ị gaghị aghọta you know but ejizi na wepụ wickedness n'akụkụ ịghọtago wepụ wepụ those wepụ wickedness n'akụkụ ịghọtago ndị anyị enweghị ihe ọ ga-emere anyị just wepụ ya n'akụkụ mee ka obi gị dị open ka anyị nwee ike pursuewe ihe anyị na-apursue ịghọtago because one eh, problem a wụ nke anyị niile ịghọtago so but in as much as ọ wụ ọkụ ha otu ahụ no dialogue nothing nothing ya baa propaganda and chineke mebere anyị bịa defend ya dị propaganda defend to ya defend to ya balance to ya obere ọwụ na ọ gwụrụ abata onwezi daa power you know so but onye ọna nọrọzie na lane ya pushwe the only way the only thing ndị nọ na akụkụ Simon Ekpa ga na-agwa ya wụ ndị DOS nye instruction ya enyegharịna as in ọwụ na ya enyegharịna ya trytana mee ka enwere counter eh, because nghọta dị n'iche n'iche ya nwa na ahụ ya na onwe na ọ naghị enyegharị ya but mgbe ahụ ọ sị na ndị mmadụ achọzighị ndị mmadụ chọrọ ị na-anọ na ya dị m tiri ha voice o nwere big platform it's like countering words so ọ bụrụgodị na ị chọrọ just hapụ the emotion hapụ ya hapụ ya you have other things you know we, me i love you and i will like you to be ana m promote gị you know and i love you but ọ bụrụ ma imekwa ụdị nke a again ndị a ga-etipịarịrị gị and this is they are, they are out ịghọta because onye kwụrụ ọtọ ebutuo ya you must be an IPOB or you remain sabo oka oka mere ụnụ na-alụ ebe a ọ dị ka mere ụnụ na-alụ ebe a onwego onwego ụfọdụ ụnụ nọ today oriri ụfọdụ ụnụ dịka ụnụ oriri ezigbo nri were bịa enwe ndị nke na-anọ na agụrụ from morning to night ọ wụrụzie mgbe ahụ m na-abịa amapụta taa that stupid boy that that that that stupid boy nọ there you know but ọ bụkwa o were na otu agụrụ si agụ ya but taa ọ dịka onye ụfọdụ ụnụ oriri nri after ah mayor i miss you na i miss you too my brother I miss you too. so my guy, you know, so that is my own message, you know. Ihe niile awụrọ weak, ihe niile awụrọ envy and jealous, ihe niile wu be on your lane, ịghọtago nọrọ na lane gị nọrọ in as much as things people aghọtaghego this thing, you know. People aghọtaghego ya and you cannot change it. So be on your lane my brother ndị nke a nọ na lane ha we love you we appreciate you but ọ dapụtakwa nke anyị ga-asupport gị anyị pụta enweghị onye anyị na ya wụ nwanne enweghị onye anyị ji ụgwọ ụnụ sị ka agbakwa DOS waya a ga-abịa gbaa ha ezigbo waya ahịa enweghị anyị ji ụgwọ ga onye anyị ji ụgwọ ihe anyị na-ele ihe anyị na-ele anya n'ihu ọ wụ ndị be anyị ghọta ndị be anyị ka anyị na-ele nke ga-efepụ ha ị hụcha mkpu niile ahụ anyị tiri ọkwa mọnde gara enwe ebe ị hụrụ ha mere nke onye nwụrụ anọrọgo ịghọtago nụrụ mara na ọ dị official ịghọtago many of you Simon Ekpa nwere power I want you to understand it o nwere power o nwere a lot of influence if you don't know know it ịghọtago so that was why I raised a voice that time o nwere a very big influence ịghọtago a very very big one many of you will you know mana ụfọdụ unu nwere ụmụ ihe envy and jealous a ga-ekwe unu mara onye nwere influence that guy nwere a very big influence in this struggle so when ihe ndị ahụ ana m asupport ndị be anyị so that thing nwekwere enwere ndị ga-ewere otu o siri dịrị ha love ha nwere ebe ebe maazị Nnamdi Kanu na ha ga na-emebi ihe nwanne ha na-eme you know so ihe ndị a wụ ihe ndị mm, ihe ndị anyị gbanarịrị ọ ya bụ ihe ndị anyị na-agba ọsọ ịghọtago so ihe anyị chọrọ ime wụ ihe anyị chọrọ ime ugbu a bụ ka anyị tikọta na aka support wa DOS a ịghọtago ka anyị tikọta na aka support wa ha support wa DOS ọ ihe anyị na ugbu a ha disappoint anyị anyị mara na IPOB edisappoint anyị ha tikwe na anyị n'ọnọdụ dị mma anyị mara na IPOB ti na anyị n'ọnọdụ dị mma anyị enwezinụ ha ọzọ ịghọtago anyị enwe ha ọzọ and as it is now Simon Ekpa cannot even say he is no more um, supporter of IPOB ọ try ya ya try ya ụfọdụ unu tipiazie ya final ọ ya nwa wụ ihe a na-ekwu is the mentality mentality ịghọtago even though na ọ nọ na law ụnụ fụ amarọ m and which I don't believe na ọ nọ na law but which sometimes ị na-acastigate mmadụ in ihe you know sometimes ị na-acastigate mmadụ ị na-echeki benefit in benefit ha m butuo onye a kee uru ọ ga-abara m ka ihe m ga-eme so but it's just that na m hụrụ just that na m hụrụ nga maazị Simon Ekpa na-eme video so wike eh, envy enweghị ihe gbasara envy na this thing na eh, you gi- you created the room you you know you created the room they enter you and they create kwa another one they are coming even nke ugbu a nke ugbu a even enwere nke mere one certain time amarọ m a lady nke na-aza Chimamanda na um, nke na nke mere during Chimamanda na Darlington anọ m nga m na-ehi ụra bulie phone m like this around 6 o'clock Germany time ama m na admin m epost na ihe ndị group m nwere ihe m na-ahụ Mayor you are criminal nna ọkwa onye higharịrị ụra ụtụtụ just ka m bugharịa phone mara ma scroll ya up ihe m na-anụ m sị onye nke nso onye nke ele nke ọzi ọzi mgbe m pụtaziri n'ime page m ka m bịara ahụ hey ndị postkwe na um, ihe anyị na-eme na ihe decision anyị nwere n'ime group anyị ha postkwe na ya public o nna ọgwụ ụta ọntị ụta ka m si gọgide onwe m gọgide onwe m onye nke a eburu ya laa YouTube onye nke a bụ m sị chineke dị great erinye inyere ndị adọ ha ndị a ga-egbu m egbu today ha ha na-eti m ya ụfọdụ unu na-eti ya na-akpọ ya onye oshi

ị hate DOS problem gị ị hate Simon Ekpa problem gị eh, that is reality because you cannot fight against what you believe ndị na-aga ụka ndị na-aga ụka ọ na-awụ e jide pastọ ha nga pastọ ha dinara nwaanyị ha ihe ha ga na-eti wụ is he not a man is he not a man ha na-edefend pastọ ha because they are Christian and ha wụ ndị ụka ị hụgo but pastọ ha ga-agakwa na chọọchị eh, preache don't fornicate chefuo na ndị mmadụ ka ọ na-agwa that so we have to use our common sense you know we have to use our common sense and we pray you know that everything will come you know mmadụ anaghị afight ihe o believere ị ghọtago mmadụ anaghị afight those things so and this my message na-agara to

anyị need the pity of listen if ọ bụrụ na ọ bụrụ na agụrụ ga-egbu anyị niile na be anyị ya gbuo anyị ndị fọrọ afọ dịrị ndụ mụwazie nwa ka ihe dịrị ndị ọzọ na mma it will be more good than na anyị niile dị ndụ na-eshi ọnwụ ọnwụ you people have to take action in the coming days and the, because i believe i believe so much you see what sit at home

anyị enwezighị any option because my brothers and sisters sị na ọ naanị IPOB ga-enye anyị Biafra and that is why ebe ahụ ka anyị niile nọ so uh, that is why we are supporting immediately unu cut ya off we don't want to say that we didn't give you people the whole anyị enyego unu ihe niile unu chọrọ everything unu chọrọ we have delivered it to you people and you people should start thinking

to send a message listen to me agụrụ egbubeghị ndị be anyị kamgbe e bidoro ihe a you know it's better because ndị be anyị na-ebe akwa akwa nri akwa nri ha na-ebe kamgbe 1987 1988 1999 o teena ha gbawa ha bewere akwa nri a ị ghọtago you know o teena ha bewere the akwa nri so don't look at face nne m na-anwụ ya nwụọ nna m onye ọwụla nwụrụ na agụrụ onye ọwụla nwụrụ na agụrụ ga-aga eluigwe because chineke kere gị nụ ma na ị ga-anwụ na agụrụ o kwesịghị ike gị so ọ pụtara na agụrụ anaghị egbu mmadụ people nọ na mountain na-eme fasting and prayer a na-eme 40 days and 40 nights so agụrụ enwebeghị onye o gburu so people ebe we don't need to look at people on the next decision because i saw where you say economy of the south east economy of the south east ọ dị mma m nọrọ na germany gịnị ka m na-eme here gịnị ka m na-eme here what am i doing here ọ wụrụ na economy unu according to ihe unu kwuru na a na-asị economy of the south east economy of the south east gịnị ka m na-eme na nigeria eh, gịnị ka m na-eme na germany awụ m onye germany ọ wụrụ na economy unu na-acomplain dị mma aga m ekwesịrị m ịnọ be m onye amụrụ onye amụrụ ya nọ n'ebe amụrụ ya mụshie ike even akwụkwọ nsọ sị ị lụọ nwaanyị lụọ na agbụrụ gị ekwesịrị m ịchọrọ nwa ada kwesịrị ịnọ m n'akụkụ maka edere ya n'akwụkwọ nsọ so we have to look beyond and eh, you know eh, nke ụnụ na-asị ụnụ chọ ime ihe ụnụ ga-anata onye onye nọ n'ime prison onye nọ n'ime prison unu ga-anata ya um, nata ya permission na ihe unu chọrọ ime um, for me uh, unu sị ọ dị mma I will support you people but mụa na ndị Biafra na-ereason well know that is very very wrong for you to go to somebody nọ na captive sị ya nye gị advice on what you will do because you don't know what you don't know the torture the person is went the person is going on you don't know what is going on nothing nothing you ngụwa nọ na ngụwa nọ n'ezi wụ a free man know what you will activate that will send a message that is my own message to you people if you people are silent let me tell you something o oh. a m eji page agba ụnụ war I am telling you because this Biafra will not die because na eji maazị Nnamdi Kanu we must move on and we must send message because na enwere onye eji ejighị ọkụkọ ọ wụghị ewu ka eji onye eji wụ onye millions of people are ready to die for so that means 30 percent ahụ agụrụ na-egbu anyị nwa wụ 70 percent ga-ekwetere ha agụrụ gbuo ha anyị zụọ ụmụ ha

our people na-ebe akwa agụrụ kamgbe abacha they were waiting for abacha to die ka things dị better abacha nwụọna 20 years ago things dịzi worse than worse even things wụzi worcester that means no future no you know you know ị bịa n'obodo a obodo a na-eseti a system eh, ha sị gị vision 2025 vision 2026 you can never hear anything like that in Nigeria what you hear every day wụ na a na-eborrow 20 billion 30 billion where is this money nothing every day ha na-azụrụ ndị senators moto every day ha na-akwa agbada every day ma ndị gara school ma ndị na-agaha school ọ ha na-eme ha na-eme law na onye yi agbada mee law onye yi suit ga defend agha everyday federal government awarded igboho 20 billion uh, federal go- the the ha alot ha shasi an english m happy me mistake um, the court awarded federal government to pay igboho 20 million then aga na another court this court say that the federal government have no right to pay to ya ihe ga na-anọ a cancaburi stories you know because the law this this the country na-enwero law a country ọ na-aga adịrị na mma ịghọtago so we have to activate the law and I am you know and the letter to ESN any day any day any year etiri this sit at home somebody will bully so ọ na-aga ere ahịa nga a na-achọ ka echenji ọnọdụ ya ụnụ ga-achọrọ mgba achara mgba achara ahụ enwere ụta isi mgbe anyị pere mpe mgba achara mgbe anyị pere mpe a na-awụ nwa mgbe anyị na-agba ọsọ ụmụ ihe mmọnwụ ọ na-awa anyị weta ya ahịa ahịa ahịa anyị ticha ya ma oso ti ya ma rezọ anyị pịa gị anyị see ya ese so onye ahụ needịrị ịga ịla be ya onye ahụ needịrị ịla be ya with testimony testimony of God o kwesịrị ọ na-ala ọbara ju ya n'ahụ because eh, for how many years ọ dị ndụ nothing you know he is not ready for change so startịa n'ahụ ya nye ya some changes because listen to me onwere onwe onye ị na-eme the governors are there they are enjoying their life even na Anambra state um, a ga-enye gị small time a ga-eshi na eshi na Enugu eshi na Abuja wetara gị onye dị mma there tiiri gị ya there gị na ya na-ahịa enweghị anything to say so it's time to make to let these people know that na this power didn't belong to them whether you accept or whether you don't accept ndị kwerenu ga-ekwetere gị ama m ma ị na-aghọta ya ọ bụrụ na ikwe ndị kwerenu kwetere gị ọ ya wụ ka ihe dị mma because ọ bụrụ na ị na ịnwụọ anyị nwa ga-adọ gị n'ala ọkwa ị na-ahụ ya nwụkwa ị ga-eso dọ m n'ala aga m adọ ya onwe m n'ala ọkwa ịhụ na so we must push you to greatness that means eti sit at home gị nwa pụta anyị nwa chọrọ ime ya enforce anyị ga-apịagbu gị nwụọ

because the reason tiri anyị n'ọnọdụ anyị nọ ugbu a wụ every year every four four years you are waiting for your two two thousand naira you are waiting ebe a ee eh, mama ngozi natakwana rice ekekwere rice oh, mgbe ọbụla a na-eme election abịa kee gị rice mgbe ọbụla a na-emere abịa kee gị cap ekee gị ji ekee gị ah m na-ajụ gị sị gị and after two days or three days agụrụ agbuwe gị ana m ajụ gị sị gị kamgbe ị na-anata rice na-anata beans agụrụ ogbuona gị mba ị nwụọla chaka ịhụna na ịdị discipline is because you are not disciplined so there is a need there is a need na be anyị to discipline you know that is why abịakwa n'ime ahịa let me tell you something abịa n'ime ahịa a na-enwe task force task force task force wụ ndị na-efolo task force wụ ndị na-efolo ndị dara iwu and that is what is activated in Biafra land ọ wụrụ nwanne m nyenụ ya the wound o buru laa ka echi ka ọ dị discipline because ọ future ya ka a na-afight ọkwa ị na-aghọta ihe mere m ịghọtago so ọ dị very very important there is a need for our people to be disciplined and that discipline wụ mmadụ every four of anọ m ugbu a na ụfọdụ na-eche ka Buhari rituo ka ihe dị mma nwanne m adị m afọ ole how many years ka m dị i want to tell all of you a story this story i never want to say something do you know what is happening in germany now a lot of you na-eche ka nigeria dị mma ụnụ ama ihe na-eme n'obodo a nigeria embassy nọ n'obodo a is one of the useless embassy one of the useless embassy e nwere n'ụwa a wụ Nigeria embassy nọ na Berlin and the funny thing is this when I say discipline discipline discipline our people lack discipline and that is why ebe ọwụna a ga-esi bido ya si bido ọ wụ na ọbe m ka a ga-ebido ya bido I am telling you the gospel truth. One of the useless embassy ka ị hụrụ this Berlin. Ị na-eche ka ihe dị mma 2015 i mee passport during Goodluck Jonathan. I want to tell you how things is. I, I don't want to go deeper because ana m alike m na-agwa gị okwu m na-enye gị example. 2015 na this useless embassy nọ na Berlin here. ime ime passport gị were ya the same day lawa i am telling you now that na ime passport you must wait six months before you take it because the people not there are doing business on the ime passport today jiri nwayọọ gaa n'akụkụ chọọ onye ma onye ma onye ị kwụọ ụgwọ kwụọ kwụọ kwụfee a gaa wepụtara gị paspọtụ ụfọdụ mere paspọtụ 7 months ha ewetebe ya 8 months ha ewetebe ya but ị gaa taa jide ihe dị ka 400 euro 500 euro were chọọ onye ị na-asụchi aka ha prịntara gị out nye gị that is how it is ị na-eche ka naijiria dị mma is getting worse this nke a na-eme n'Europe here ị chọọ ịbata ha anapụ gị fon ha nara gị fon ha tinye ya n'akpa

otu a ka ndị amụma ụgha otu a ndị amụma anọkịta ebuoro gị amụma asị gị nwanne gị na-egbu gị nwanna gị na-egbu gị ana m ajụ gị sị gị onye na-etutu ụra dọla baa 220 euro dọla nọ 200 euro gị na-eme biznes gị ga-etutu ụra echi ya baa 300 ana m ajụ gị ego ị ka ji ọ ka wụ the same ego gị ọ na-ada ada ka ọ na-agbago agbago ọ na-ada ada that is why Nigeria is not created for you but ị gaa chọọchị ha sị gị na nwanne gị na-egbu gị enwe nwanne gị na-egbu gị economy na-ada ada ego gị na-ada ada economy dịrị steady ị na-amanage onwe gị you will see yourself rising that is why that is why na obodo a obodo a wụ Germany one step ọwụna ị zọrọ ị zọọna ya ị naghị alaghachi alaghachi and do you know the funny thing the funny thing wụ that the funny thing na any day ị nwụrụ that step ị zọgoro azọ nwa gị aga alaghachikwu back to that step yes ma nwa gị obidoro kpọwa ihe ọkpụkpọ ma ọ bụ because ọ ga-ebidokwa ebe ahụ ị kwụsịrị because one ịgụ ọ nanaghị ọ na ndụ ya otu a ka ọ ga-anọ ya chịrị ya Nigeria was not for you it was not created for you you have to do something ị ga-ata onwe gị ahụhụ ịghọtago ị ga-ata onwe gị ahụhụ ka ị nwee ike focusụọ na this you know there is a need for this country for you to denounce it ị denounceụọ Nigeria ihe ga-adịrị gị na mma I am telling you the gospel truth there is a need for you to denounce Nigeria Nigeria Nigeria is like wizard nke a nga mmadụ na-asị ekwensu ekwere na m gị na ọrụ gị niile no enwero country a na-afọ country e, a na-afurnish ama m ịhụtana country a na-afurnish with ọbara ụmụ mmadụ ma anwụ na sokoto anwụọ na aba ma anwụọ na aba anwụọ na abuja ma anwụọ na abuja anwụọ na kogi that is how nigeria is functioning you need ihe igbu m to tell you that nigeria is for me ọ wụrụ na nigeria na nigeria dị mma ihe ị ga-eme wụ m protest aga ịjụọ m ka ihe m ji protest a ị gwa m ya m gaa na m gaa ebe m na-eme law megharịa ya ka o favor ndị mmadụ no but m ga-abịa ebe ahụ ire protest gbagbuo gị because I know it was not created for you to be no I know this one I know it very well ịga ịbịa n'obodo a enwe ihe enwe ihe rara ndị mmadụ ahụ ha mee protest ịghọtago enwe ihe rara ndị mmadụ ha mee protest gọọmenti lebara ya anya that is how it's done as I'm talking to you ndị mere protest na EndSARS everyday ka a ka na-asị ee eh, mgbe egbe ahụ a gbara elee ebe edition ọ ndị army gbara egbe ka edition ọ wụ ihe anyị eh, kamgbe two years the video nọkwa there ahụ they know the truth ọkwa ha nyere the order Sanwo-Olu pụta ya sị ọ ma mgbe ndị army bịara ndị army pụta ha sị gị ha ma mgbe Sanwo-Olu bịara abịakwa ha na-asị gị enwe onye nwụrụ enwe that is Nigeria for you they are not interested right now kamgbe four months or five months you don't if you don't know how useless some of uh, you know how useless some of Nigeria are I will tell you this that useless some you know a man nọ na nọ na asọ London ka ọ na-asọ o mere operation an old man an old man kpagoro n'ego mee ihe niile o kwesịrị ime n'ụwa kwesịrị inye efe nọrọ home care ebe a ga ụtụtụ asaa ya ahụ abalị ehisa ya ihu but ọ na-agbagharị ka ọ bịa zọọ president and ndị na-eti mkpu na online wụcha ndị ọgbọ mụ na gị ka etite 3000 tite 4000 ego nri do you know that na agụrụ agụrụ i wepụ agụrụ ihe echenji so they make sure you are hungry and that is why things can never get better because when it get better you get brain ọ kwa ị na-aghọta ya na things get ya better na be anyị you get brain so they don't want you to get because the more the more ọ na-aghasa the more your brain na-aghasa ihe dịgoro after tiri m nni m rie tiri m nni m rie ọ kwa ị na-aghọta ihe mere mere that is the problem people are focusing on the food on the food and that is why e tie lockdown people sị gị ah, agụrụ ga-egbu ndị be anyị eh,

that is their work they want to make sure your brain is not working and that is why some of us who could be able to escape na-erijutu afọ na-achọ revive that brain back to you e nwere reason mere na onye si Nigeria pụwa ya tie Biafra the reason onye ọwụna si Nigeria pụọ ga-eti ndị onye ọwụna si Nigeria pụọ ọ naghị a-support Biafra onye ahụ either na mgbe a mụrụ ya ndị winch ndị winch nwere connection with enwere enwere nwa a na-ayọta na ọ wụ ịga na mmiri ọ wụ mmiri e nwee ndị na-aga na coven yọta nwa ụmụ ndị ahụ a mụrụ wute okwute i si ha naijiria pụọ ma ị sọpọtụrụ Biafra ị ga-asọpọtụrịrị ya because ihe ọma dị mma because na ị ma na naijiria enweghị future how many years ka ị dị ma pụọ ị na-eche ka ọ dị mma ya dị worst ị na-eche ka ọ dị mma ya dị worst ị na-eche ka ọ dị mma ya dị worst so ihe ị ga-emezi bụ gị supportwazie the alternative and what is the alternative and to divide this country ka ndị mmadụ save our soul Nigeria anaghị akọ akụkọ eleta before before they say Buhari oh please ị bịa sọ ihe ị ga-enye anyị wụ sọ ọkụ ndị be anyị achọzide ọkụ even ọkụ ma ha sị jide ka ihe ha needịziri ugbu a ka ha rijuo afọ nni ha ahụzighị ya ndị be anyị achọzighị ọkụ ha achọghọ mmiri enwezi ha achọzi good road ihe ha chọziri wụ Fulani biko kwụsị igbu anyị ama m ma ị na-aghọta just from 21st century enwe ihe wụ ka enwe ihe wụ ee ihe e ji atụgharị Buhari wụ just ka o nyegodo anyị ọkụ ele- electric ọkụ ọ wụ ihe anyị chọrọ gị batazie laghachizie to zone 5 zone 5 i si n'ime pụta so ihe ị na-ayọzi ugbu a biko Buhari jiwenụ ndị kinsmen gị wụ Fulani biko ha egbuzina anyị ka anyị jidegodo ndụ anyị na-atadị ahụhụ anyị onwe anyị gọọmenti gọọmenti kwụrụ ụgwọ for example ị bịa na Germany gọọmenti na-akwụ ụgwọ ị mụọ nwa a ga-akwụ gị ụgwọ e, itere ete e, ụtọ nwere o siri dị support nọ n'isi gị gị bịa na ebe a mụrụ m na gị chakaa then m were jikere sị gọọmenti nyeghị m nri gọọmenti ekwụghị m ụgwọ gọọmenti ụnụ na-akpọ billions everyday na redio m were gawa na my farm sị ka m kọrọ ihe m na-eri ụmụnna gị bịa bere m isi and ọwụ na ha bere m isi kama ha berie ya ka nga a na-ebi onions ihe ndị ahụ iji gosi gị that na there is a plan Nigeria was not created for you and up to today the same man a condemn ha anything but he's not after it because na you know ihe a dị after nwoke a so great asịgo farmers herders clash ana m ajụ gị onye na-akọ ọrụ ugbo pụta ya na-achụ onye chị nnama ị na-eusekwe your sense ka ọwụ onye chị nnama na-achụ onye nọ ọrụ ugbo ị na-aghọta ya na so this is the problem this is the problem we are trying to reset your brain back your lost mentality and your lost glory nke ahụ anyị na-eme ị gakwa na-akpọ anyị aha ọjọọ you people don't love south east o oh. you people don't love south east o oh. but we know

Because I believe all of you are outside the country. You people have seen how civilized many countries are. You people have seen how civilized a lot of people are. So we are taking this civilization by fire, by force. ma ikwere ma ikwe anyị kwetere gị because anyị ma na ọ ga-abara gị uru bara nwa gị uru because na anyị ma na nwa gị ahụ na-aga skuulu ga-eneed ọrụ echi that is why we are doing it because uh, we know that na you as a hungry man you as as an angry man you as as as amara m ihe m ga-ekwu can never change anything and that is why i ji say because ọ nọ na even ndụ na-agụta novel ọfụma they say that and a hungry man is an angry man and that is why we are fighting anyị anaghị ele your face enwere egwu agụrụ Mr. Mr. DOS no looking face Mr. DOS no looking face akwa ihe na ya taa ihe ihe m chọrọ ka ha ghọta ọwụzi time eji ele face ka anyị bido n'isi e, e, let me tell you something ọ dị mma very very well na ụlọ na-ada ada ụlọ ibi n'ime kamgbe 50 years na-adabe but ọ na-achọ ịda ọwa ọ dịghị good kama ụlọ ahụ ga-adagbu gị adagbu ikutuo ya ebido n'isi arụwa ya ọ dị very very that is Nigeria let me tell you eso m na ndị sị ọ bụrụ ọgụ sị lụọ ole ọwụna fọrọ it's not because na anọ m Germany no mgbe eh, m nọba ya ọ na-ere m ka o regbuo m nna m eh, look eh, even a lot of people nọ outside this country ọ maka na ọ na-agwa ese foto ya na-ema ihe anyị na-agabiga nwanne everyday ọ na-ere anyị here ka o regbuo anyị mara otu o si dịrị anyị only few succeed here only few people ịghọtago so ọ na-ere anyị ka o regbuo anyị so some of us anyị dịkwa ready nwanne ka emebie this foundation ka emebie foundation a ka ebido ya n'isi ka ebido this foundation n'isi onye nwe aja ya kute onye nwe concrete ya bute ka anyị rụgharịa nụ this ụlọ so so mebie ya eso eso m na ndị kwerenụ ah you people want to uh, destroy south east south east is uh, one of the peaceful zone uh, onye a m na-agwa gị eribekwa nni kamgbe two days but ọ na-agbagharị ee ọ nọkwa na inbox o nwee small data ya dee nna bros chọọrọ m fọgoro 2000 bros ọ dị urgent ọ dị urgent onye a m na-agwa gị adịkwa na udo ọ dị confused very very ebe ọbụla a na-eme giveaway ebe ọbụla a na-eme giveaway ya drọpụ account number ya ejighị giveaway azụ ụmụ ejighị giveaway arụ ụlọ ejighị giveaway save future ejighị giveaway can never offer anything to you ma ọ bụ na ị nwee sense let me we are, look we are ready to reset this brain back to you ị ghọtago we are ready to bring the brain back to you no matter how long it will take and i want to be in that book anyị ga-aza ahụ ọ ihe mere nụ a lot of a- a lot of people ụfọdụ unu kpọgide m iyi kpọgide m iyi kpọgide m iyi m so so jisi n'ike because i discovered that na eh, because sometimes some of you na-ewere ego unu ji eri nri were zụrụ data ama m na-aghọta na so ụfọdụ unu were ego unu ji eri nri were zụrụ data unu bịa discover na data ahụ na ọ kwa echi ka ọ ga-agwụrụ werezie kpọwa iyi mayor thunder fire you mayor you must die you know so that is why adịghị m worried i feel your pain and that your pain we are ready to promote it a ga-alọkụ ọ bụrụ na a ga-alọkụ biafra land one month lọkụọ ya nsogbu adị and we are going to defend it anyị ma you as onye agụrụ ga na-ebe ị ga na-eti and we know you are not dying agụrụ agaghị egbu gị we are we are going to give you discipline you know we are going to give you discipline agụrụ enwe agụrụ enwe can never enwe ike igbu gị last thing agụrụ ga-eme sef wee nye gị ulcer after all ndị big man ụfọdụ nwere ulcer because ịzagide container gị nọ na mmiri cheta na ọ nọ na mmiri na-agbagharị ị ga-echeta rie nni i nwee ulcer so ma poor man ma big man nwere ulcer nyere ya ulcer wụ ulcer agụrụ can never kill you because ọ bụrụ na pastọ gị sị gị mee fasting and prayer one week erina nni aṅụna mmiri ị ga-anọ na chọọchị na-eri enwube and we know that na mkpepụta gị anọghị na chọọchị mkpepụta akwụkwọ nsọ sị ka ihe unu na-awọrịrị onwe unu na ihe unu ga-emere onwe unu so we are ready olileanya gị anọghị n'ime ụka na pastọ ọ na-ere pastọ ka o regbuo ya

so achọrọ m mpụta ebe a m na-asị gị don't go to church no we know that whenever we repair the foundation you will go and worship God because God is living you will not go and worship God because na ị nọ n'agụrụ or because na ọnọdụ adịghị mma because some people na-aga ụka iwepụ owuziga na ihe isi ike shiri ihe isi ike dị na ba ị ga-ahụ anybody na church some people's brain will come back awema and that is why ị gaa na some churches ndị amụma ndị a na ha sachaa anya ha ha na-asa ha focus na ndị ji ego na-eburu ndị ji ego amụma ngụwa dị poor gịnị mere na-eburu gị amụma ngụwa na ọ na-azị na-eti a sị this week ga-enwe favor gị na-eti amen Monday gaghị ọrụ this week will favor gị na-eti amen Tuesday gaghị ọrụ with this week will favor you Wednesday gaghị ọrụ thunder ga-agbagbu gị ama m ama ebe ebe onye ga-enye gị ego ego ga-esi n'ime zinc wee bara ime ụlọ gị so we are ready to bring discipline and your sense back because the politicians have taken it away all meeting ha na-eme eme is part of their strategy that is the strategy ha jiri nọrọ n'elu and that is why onye gbapụọ borehole look at Ekweremadu last time gbapụrụ borehole after 21 years 21 years n'ime senate were kpọrọ ndị nne and o nwe ike your mother nọ there and that is why we that is why God will bless ESN na-eme this sit at home first o nwe ike your mother nọ there mara akwa George na-eti um, hello aha dị man Ekweremadu na ị dị anyị mma mbụ mbụ Ekweremadu na ị dị anyị mma mbụ mbụ onye chi mere eze because agụrụ nọ nne gị n'ahụ onye chi mere eze na kamgbe ahụ ọ gụchara ya that egwu 2000 ahụ o ketere ọ gwụbekwere ọ gwụna ị hụgo na discipline adị so we are working hard now we are working hard to restore ọ na-awụ phone na-adịghị mma megide megide resetie ya bido n'isi downloaduwe ihe ndị pụrụ apụ so we are that is we are ready ị ghọtago mgbe ị kweghị we are ready anyị ga-ekwetere gị ọka ihe dị mma listen ị nwụọ anyị nwa ga-abịakwa burial gị so we must be anyị ga-eme nke dị mma nke dị mma ka anyị ga-eme ị ghọtago so we are ready

disney chọọ ka m kpọọ national anthem gbanapụ ele phone nọketere ke na-ahang bịanụ ele ndị a na-enye gift ele ndị a Nelly na-eke ego biko Nelly o nwe nke ị na-enye m nye m zụrụ phone ọnọdụ m adị mma n'obodo a